Wawa mfumu wawa mfumu. Lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mwanayu, mwana amene amachokera ku South Africa komwe uko ku Pretoria cha ku Tembisa. Mwana ameneyu amafuna kudzipha, amafuna kudzikhweza chifukwa cha foni ya iPhone 17 pro. Umu ndi mmene zinakhalira, mwana ameneyu anali ndi foni ya iPhone 17 pro imene amagwiritsa ntchito, ndiye dzulo amapita ku grocery pamodzi ndi azinzake. Ali munjira anyamata ena anangobwera kumutsomphola foni ija ndikumapita. Nde mwanayu anayamba kulira pozindikira zokuti akawauza chani bambo ake akakafika kunyumba, akawauza chani mayi ake akakafika kunyumba. Nde mwanayu anangopanga chiganizo chokuti adzikhweze. Nde anatenga chingwe chake amakadzikhweza. Nde kumene anapita kuja kunali cha ku train station. Anthu enaake anamuona akufuna adzikhweze nde anathamanga kumugwira mwanayo ndikumpitisa kwawo. Atampitisa kwawo anapezako kunyumba kuja kuli mayi ake okha bambo ake kunalibeko nde anawafotokozera mayi ake. Mayi ake anati ndamvetsetsa ndidikira amuna anga sindikudziwa zimvekera motani. Ndiye bambo aja atafika analongosolerananso anangomuuza mwanayo ndikagula foni ina. Kenakono mwanayu mtima wake unadekha. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti enaake mutengerepo phunziro. Zimene zinamupangitsa mwanayu ndi mkwiyo umene amaonetsa bambo ake kwa mwanayu ndi zimene zinapangitsa kuti mwanayu akadzikhweze. Chifukwa chakuti makolo ambiri muli ndi mchitidwe onyansa, mumakhala ovuta kwa ana anu. Ndiye zinthu zina zake zikawachitikira, amakhala ndi mantha kukufikirani kuti akuuzeni zomwe zachitika kapena mavuto amene akumana nawo chifukwa choti simumawamasukira, ndinu olusa ndiye amaopa zoti akakuuzani mwina muwamenya, akakuuzani mwina muwapanga china chake ndiye amangopanga ziganizo kwaokha. Ana ambiri amathawa m'makwawo chifukwa cha makolo, khalidwe la makolo, kuzunza ana, kuwamenya ana. Mwana akaba mumathamangira kummenya Hey kuba nkoipa kumammenya komano simunamfunse mwanayo chinampangisa ndi chani kuti abe simumakhala nazo busy mumathamangira kummenya hey kuba sikwabwino mukummenya koma mwanayo akuba chifukwa choti zinthuzo alibe zinthu zaamazifuna koma sangazifikire inuyo mukukanika kupanga provide kwa mwanayo komanso simumakhala ndi nthawi yomufunsa mwanayo zofuna zake kodi mfana umafuna chani nde ana aja amapitiriza kuba kuja chifukwa choti amadziwa zoti ndikaba akandigwira kwathu akangondimenya nde amapitiriza kuba kuja zotsatira zake chimwana chakula chinthu chimbava chachikulu chifukwa cha foundation chifukwa cha foundation. Muzione ana ambiri amene amachokera mabanja olemera, tsogolo lawo limakhala lowala chifukwa choti makolo awo amakula nawo chonchi limodzi nganganga. Nde akatitu kholo, kholo sikugula chakudya pakhomo kumamdyetsa mwanayo, kholo sikugula zovala kuwagulira ana aa, kholo ndi mulungu wa banja. Ana aja akamakumana ndi zovuta azikufikira iweyo, chimodzimodzinso ifeyo mmene timafikira kwa mulungu ambuye mulungu ndikuvutika chonde ambuye mulungu chonde ndipatseni nzeru chonde ambuye mulungu nditseguleni makomo anga amene anatsekeka timafika kwa mulungu mulungu anakakhala okwiya sibwezi tumufikira mulungu anakakhala zoti tikalakwitsa amakhalira kutimenya sibwezi tumufikira bwezi tikuopa chimodzimodzinso ana anu amakanika kukufikirani chifukwa choti inuyo ndinu ovuta Inu mumamenya. Akalakwitsa simumakhala ndi nthawi yofufuza kodi chinampangisa nchani mwanayu kuti afike apa. Ambiri, makolo ambiri simumakhala nazo nthawi. Mumangokhalira kuwamenya. Zosatira zake ana aja amathawa manyumba. Ana akazi amathawa kwawo kumapita ku bala, kukapanga uhule. Chifukwa cha makolo, chifukwa cha makolo. Chonde makolo, khalani achikondi ndi ana anu. Ndinakamba nkhani ya mwana amene amapita ku sukulu. Ku sukulu kuja mphunzitsi amamugona. Mwanayo anali wam'muna, mphunzitsiyonso ndi wam'muna, kumamugona mwana kokhalira. Ndinakamba nkhani imeneyo. mwanayo anakanika kuwauza makolo ake anakauza munthu wadera kuti ku sukulu imene ndimapita kuja aphunzitsi athu amatipanga zakuti zakuti zakuti anakanika kuwauza makolo ake chifukwa choti makolo akewo ndi ovuta samakhala ndi nthawi ya ana awo samacheza kodi inu mwanayo umafuna uzimutenga ngati mzako kumakhala nthawi yocheza naye fana zuli bwanji zikuyenda azikulongosolerani ngati mzake eh ineyo ndi eh, chikuti chikundivuta eh, chikuti chikundivuta choncho nde umaziwa zofooka za ana ako koma makolo ambiri kuti uwafunse zofooka za ana awo sakudzidziwa nthawi alibe nde akuluakulu chonde kuyambira lero onetsani chikondi kwa ana anu kumakhala ndi nthawi yocheza ndi ana anu kuwafunsa mavuto amene akumana nawo mmoyo mwawo osamangogula chakudya mwapatsa kumangowadyetsera ngati nkhuku nde muziti ndine kholo ndili ndi ana. Uchisiru nzeru mulibe makolo ambiri lero akuluakulu nkhani ndi ya straight sindinanene munthu apa osaiwala kupanga subscribe kuti nkhani zambiri zikamachitika zizikupezani mosavuta sitikunyoza munthu aa.